mme mistake gwọọ ọgwụ abịa n'ihe m na-eme na nsogbu nnukwu nsogbu o ife m na-eme nwere ike na chi ya mazie azụ because na ihe chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ ka since ị na-agabiga ihe niile a o nwere mgbe i ji kpọọ si nwanne gị nwoke ma ọ nwanne gị nwaanyị si kpụmarụgo na o nwere ebe a ya akpọ gị were je na amụsu na ama agba karịa maọbụ eje rụọrụ gị ọrụ mmiri maọbụ ọrụ ndị otu maọbụ akpọrọ gị ee si gị bịa ka eje rụọrụ gị agwụ maọbụ ka a sụọrụ gị ụzọ gị ife na-etu o mere nke bụ eziokwu na o nwere mgbe mgbe m dara nke izizi na-egekwe ntị mgbe m dara na nke a izizi na ada asị asị n'ụtọ ndụ media Ee, ada m asị asị mgbe na mgbe m dara nke izi m ghọrọ ịbịara n'ime m ekwensu bịa na ọ ya-abụkwa na ife a na-ekwu bụ eziokwu so ka m je chọọ ndị na-eme ife ọgwụ ego m wee gagharị m ịgwọ ọgwụ ego ahụ hmm. wee fụ ndị ọyị m nwoke sịrị m na ha na-agwọ ọgwụ ego amarọ m na ọ ndufu ka ha na-edufu m ọ kpọkwara m gaa ebe a na-akpọ idimu idimu yes dibịa agwọọ m ọgwụ gwọsịa weta ewu egbuo were saa arụ emechakwara sị m jee n'afịa niile afịa 7 dị na Lagos ya bụ nnukwu afịa nnukwu afịa jee tụtasịa aja ma ọ bụ afịfịa ọ bụrụ afịfịa ka m fotere ma ọ bụ aja ka m motere emere m ya m je kpote emechara sị m na a ya-egburu m ọkụkọ n'isi na ndị na-achụ m si na village esi ebe esi ebe ọzọ otu abụ esi na a ya-eje gburu m ewu white n'isi ejere m ya by 12 o'clock anyị arịkapụ jee mee Bar Beach nke midnight nke midnight anyị jere ebe ahụ egbuo nya bụ ewu white wee saa m arụ my brother emechara m ihe niile a ee ọ ka njọ ị ma ihe a na-akpọ nsogbu nsogbu ụwa sie gị ahụ ọ ma nke e nyere m n'aka chi fo n'ụtụtụ mụ bịa na shop mụ mee ya otu a mụ eme ya otu a mụ eme ya otu a mụ afụọ ya na ndị ahịa ga na-abịa my brother m fụma fụcha ụzọ aga afịa ka m jere buo na Alaba wee na-abata anọ m na trọk ahụ nọkata moto anwa bu ahịa taya azụ ya wee fepụ n'onye Osumenyi ka m jere zụọ afịa na be ya Mr. Gilnet Nwosu and o bugiri m ya credit taya machapụ ahịa wee huo n'ala nwuru ọkụ wee gbama ọkụ gbama ọkụ gbariri wee bee nwoke si m na mụ ya akwụchachi ụgwọ to the least na one kobo ama afọ ewee m lachighị azụ to St. Dominic Church wee jee na-ayọ Chineke wee jee yọma mgbaghara jekwa na grotto wee yọma mgbaghara bememụọ ya m wee ruo na yard wee jee buo nya bụ ife e nyegasịrị m na nke a na ị ga na-ayọ n'ụkwụ nke a ị ga na-ayọ n'aka wee jee buo ihe niile a wee bịa ebe m na-azụ atụrụ ahụ wee wụ ihe niile a were kerosene mụọ ya mụọ ya ọkụ ihe ereme ọkụ reme on my own personal decision ebe ọ gbara nwaanyị ọkụ na ya agbakwa ya ọkụ reme ya ọkụ reme ya ọkụ recha anya gbaa ya ọkụ ihe a ka obi m gwara gbaa pieces gbaa ya ọkụ ka a gbachara ihe a ọkụ mgbe ahụ ka ya bụ progress ahụ m gwara gị mere gịnị wee kwuo